ndiye ndinaona kuti ima- imabweresa otp o muma- mumangoyesa Eh, eh, ndimangoyesa no- mose muone nambala ya mr kachamba ngati mata ngati imaonesa chani kuti enemo ngati ingatheke kuipanga add ku smart app ngati ingatheke kuipanga add smart ineyo nambala ya mr kachambayo eh, ndi yanu ngati nambala ya munthu wina ndiye inu mulimbana nayo bwanji nambala ya munthu wina kuipanga add inu osapanga yanu ayi i was just testing yanga is already ku smart app so i was just testing so naona kuti kunali manambala ambirimbiri Mhm. then i was just testing sikuti palivotero no okay chabwino no i just wanted Yeah. kukuuzani kuti please be careful mr kachamba Yeah. ndandendere kwambiri amakonda mtendere izi zimupangazi mukhoza kumangidwa nazo eti chifukwa Mm, I don't- mungotivesa kaye eti ndinu mmalawi nzanga Yes. mwayankha foni Yes. um, Mm. mwandipasa ulemu inenso ndikupasani ulemu izi mupangazi izi zikhoza kuonongerani tsogolo chifukwa choona kuti mumatha kukhala mundende zinthu za zii zinthu zochepa ngati izizi mwandimva eti Mm, az- e, za Ndipanga ma- za makompyuta izozo nzoona kuti um, mukhoza kumapanga komano pamakhala anthu ena amene amakhala oziwako pang'ono kusiyananso ndi ena ndiye zimakhala kuti Eh, azo. zikuoneka zonse pa intaneti eh?
okay ndiye musazapangeso zimene chifukwa titafuna lero lomwe tikhoza kukumangisa lero lomwe mukhoza kugwidwa nanga takuziwani bwanji zonse mpaka nthawi kochepa mwayesa just munayesa a minute ago ndi one minute sinakwane takwanisa kukupezani ndiye just Mm, alright. next time don't do this and dzina limene mwalembesa ame- limene mwapanga register numberyo si yanu yayi inu ya Yeah, yeah. richard osati ya hatasa Yeah. panga penepopo you are not hatasa imene mwalembesapo your true name is Mm. richard so please please please Yeah. be careful and don't do this again tamvane Yes, thank you. Ah. Eh, yazo ndikonze. zikomo okay

Eh, si timamvana timanena kuti muma- mumalimbana ndi nambala ya mr kachamba mmawa pa mr kachamba bwanji what's happening okay dikirani ndikufotokozereni Ah, zomwe ndimapanga ah. eh chomwe chinali chiyeni chokuti nambala iyi ndinaseva kalekale nde i thought kuti it's no longer in use okay mundimva Ah, ndi Yeah, ndinaseva kalekale so kuti ine smart app ndinapangako discovered margin atono kanditha kunena kuti malupo zambirimbiri choti ineyo ip yanga yautin like uh, kyc yanga naiza

Oh. kuti ngati ndinga- ndingathe kuipanga add nde ndinaona kuti ima- imabweresa otp o muma- mumangoyesa Eh, eh, ndimangoyesa no- mose muone nambala ya mr kachamba ngati mata ngati imaonesa chani kuti enemo ngati ingatheke kuipanga add ku smart app ngati ingatheke kuipanga add smart ineyo nambala ya mr kachambayo ndi yanu ngati nambala ya munthu wina ndiye inu mulimbana nayo bwanji nambala ya munthu wina kuipanga add inu osapanga yanu

um, mwandipasa ulemu inenso ndikupasani ulemu izi mukupanga zazizi zikhoza kuonongerani tsogolo chifukwa chonena kuti mumatha kukhala mundende zinthu zazizi zinthu zochepa ngati izizi mwandimvetsa Mm, az- Eh, zama- Bwana, bwana. zamakompyuta izozo zonena kuti um, mukhoza kumapanga komano pamakhala anthu ena amene amakhala ozizwako pang'ono kusiyananso ndi ena ndiye zimakhala kuti Eh, azo. zikuoneka zonse pa intaneti eh? okay ndiye musazapangenso zimenezi chifukwa titafuna lero lomwe tikhoza kukumangisani lero lomwe mukhoza kugwidwa nanga takuziwani bwanji zonse pakanthawi kochepa mwayesa just munayesa a minute ago ndi one minute sinakwane takwanisa kukupezani ndiye mmmh just Mm, azona. next time don't do this and dzina limene mwalembesa ame- limene mwapanga register nambala si yanu yayi inu ya Yeah, yeah. richard osati ya hatasa Yeah. panga penepopo you are not hatasa imene mwalembesapo your true name is Mm. richard so please please please Yeah. be careful and don't do this again tamvana Yes, thank you. Ah. Eh, yaza ndikamve. zikomo okay.